Faso mali filɛbagaw mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka foli bɛɛ lajɛlen fɛn bɛɛ sigilen ma an ka foli ni an ka mi daminɛ sabu sabu ala mɔgɔ min an garijɛgɛ la o ye a a laki ka bɔ jɔnna ka na jɔn a bɛna da an ka ɲininkakali tɔw ma a o ye sa foli di filɛbagaw ma, ne filɛlikɛla cɛman ani musoman n b'u bɛɛ fo kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ, kumakantigi kunkolo in yɛrɛ dɔnnen don mais kumakantigi ye Abu Lalabi ne ye Gawusu Kalilu Berete Lalabi denkɛ filanan nin n'u b'a fɔ ne ma Abu Ramsès min y'a fa falen ye dugukolo sanfɛ n bɛ yafa ɲini kɛ jamana in yɛrɛ kodɔnbaaw fɛ n bɛ bɛɛ fo Mali fan bɛɛ Abu Larabi foli ni tanuni kɔfɛ o diyara n ye o bɛnna n ma I sɔnna k'an reçoit bi i fɛ yen an ka plateau sanfɛ faso Mali Abu Larabi an kɔni bɛ bi ala y'i garijɛgɛ don turabu la diɲɛ bɛɛ b'o dɔn e yɛrɛ ye turabu da e y'a kanu cogo di o
turabu ni diinɛ ani taabolo n'a bɛ ne Abu Lalabi bolo turabu dɔn yiri dɔn don parce que fɛn min ye turabu yɛrɛ diya ne ye turabu c'est une connaissance réelle et universelle dɔnni jɛlen don dɔnni min dama ka kan cɛ ni muso bɛɛ la bɛɛ bɛ se k'a kɛ donc bɛɛ bɛ se ka turabu da
cɛ b'a kɛ muso b'a kɛ aa hali ni mɛ- n bɛna min fɔ sisan hali ni bolo ma don turabu la i bɛ se k'a da bolodon o ye hakilina de kɛ bolodon ye hakilina ye misali e n'i ka kɔnpani filɛ k'a fɔ appareil ta ka bɔ ka biro la ka na ne fɛ yan dɔ bɛ se dɔ panapana dɔ bɛ se ka na don sisan k'a fɔ k'a bɛ appareil minɛ k'an filime yan ayi n'o tɛ se ka non kɛ, o tɛ se ka f'a kɛ. k'i ɲininka e ka règlement ye jumɛn ye i n'a fɔ Anw ka yan kalanbulon tuma min na an fa Lalabi a ye a ka ɲɛnamaya ko bɛɛ dabila ka diɲɛ dɔnni bɛɛ ɲini k'a bɛɛ sɔrɔ a y'a bɛɛ sɔrɔ a ma sigi ka mɔgɔ kɔnɔ a ye dɔnni ninnu k'a yɛrɛ ye ka diɲɛ kɔnɔ hɛrɛw sɔrɔ hɛrɛw yɛrɛ sɔrɔlen kɔrɔ kɔfɛ hɛrɛw sɔrɔlen kɔrɔ kɔfɛ tuma min na a sɔrɔla ka kalanbulonba dayɛlɛ kalanbulon min ni cɛw bɛ na ka na kalan musow bɛ na ka na kalan kalanbulon yɛrɛ bɛ fan min an bɛ kalanbulon yɛrɛ de kɔnɔ nin kɛ ah. yan nin ne ka so e ma kalandenw ye kɛnɛ ma n ye jama ye kɛnɛ ma voilà bɛɛ de ye kalandenw ye i bɛ n'i tɔgɔ sɛbɛn siɲɛ kelen waa kelen kɛmɛ saba ni tan ni kelen tɔgɔ sɛbɛn une fois à vie o kɔfɛ n'i bɛ dɔnni kalan ka turabu kalan k'a dɔn ka yiri kalan k'a dɔn walima ka ala tɔgɔ kawatumu Fa Larabi tun bɛ kawatimu dɔ fɔ musalasi buyuti o ni turabu fana tɛ kelen o ni turabu tɛ kelen o ye réalité gɛrɛ de mais turabu yɛrɛ de e bolo donna e bolo ma don a dɔnni bɛ fɔ i b'a k'i yɛrɛ fɛ wa a bɛ ɲɛ kara t'i la nɛrɛ t'i la donc ne yɛrɛ bɛ se ka turabu da e e yɛrɛ bɛ turabu da bɛɛ de b'a kɛ an tan kɛ zson na an tan kɛ hakili b'i la su ka tda
n'o tda tɛmɛnen kɔfɛ bɛ fɛn wɛrɛkɛ min tɛ tda yan i n'a fɔ n'a fɔ yiri b'o la
o bɛɛ ye tbu yɛrɛ de kɔnɔ jiri y'a da dɔɔnin tbu y'a da dɔɔnin ala tɔgɔ y'a da dɔɔnin kawako y'a da dɔɔnin dantanfɛnw min bɛ pan ni ku b'u la ni kama b'u la olu y'a damana dɔnni dantanfɛnw sennaanimafɛnw tɔrɔn fila bɛ minnu na tɔrɔn kelen bɛ minnu na dugukolo sanfɛ min bɛ fofo a kɔnɔ kan min bɛ taama sen na min bɛ pan ninnu bɛɛ ye u damana dɔnni mais ni ala y'a bɛɛ dɔnni kalifa mɔgɔ kelen na i b'a fɔ alihamdulilayi ala y'e kunna diya anw ka Larabiya la An bɛ turabu ni yiri di mɔgɔw ma i bɛ se k'a kɛ o y'a sɔrɔ kara nɛrɛ t'i la dɔnni gɛrɛw yɛrɛ de bɛ yen ni da sera o ma mɔgɔ gɛrɛ tɛ se k'a kɛ o y'a sɔrɔ i ma tɔɔrɔya dɔ sɔrɔ a la o t'an ka laɲini ni vision bɛ Abu Larabi la bi e min sigilen filɛ ka ne lajɛ cɛ ni muso la tɔɔrɔya kamanagan jugu min b'i kan ka wuli ka bɔ i kan pewu ne tɛ ala ka jɔn tɔɔrɔlen fɛ dugukolo sanfɛ ne fɛ bɛɛ ni bɛɛ lafiyara o de ka ɲi parce que bɛɛ bɛ se k'a ka ɲinifɛn sɔrɔ kɔmi lafiya yɛrɛ ye kaburu sa sɔrɔ n'o tɛ diɲɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ tɛ ni bɛɛ ye fɛn sɔrɔ min bɛ garisɛgɛ fɛ o ka garisɛgɛ sɔrɔ min bɛ nafolo fɛ o ka nafolo sɔrɔ min bɛ kɛnɛya fɛ o ka kɛnɛya sɔrɔ o ye bɛɛ lafiya ye wa o ye bɛɛ sago sɔrɔlen ye Abu Larabi ka nin walawalalen in diyara n ye An bɛ émission sabu kɛnɛ kɔnɔ mɔgɔ min b'an bolo bi Abu Larabi Abu Larabi sigilen bɛ fan jumɛn a bɛ Sotuba kalanbulon bɛ Sotuba Abu o tɛmɛnen kɔfɛ i bɛ se ka bana jumɛn furakɛ turabu la
bana n'i ye bana fɔ ni ne ka matière bɛ yen n'u maîtrisélen don ne Abu Larabi bolo k'a maîtriser bana b'a la parce que ni bana gɛlɛyara mɔgɔ la pewu diɲɛ bɛɛ k'a fɔ k'a tɛ furakɛ ne bɛ se k'a ta ka bɔ i la k'a bila bagan na k'a bɔ bagan na k'a bila cɛmisɛn la k'a bɔ cɛmisɛn la k'a bila yiri la aa i fa larabi kɔni tun b'o kɛ mais e bɛ se k'a kɛ ne yan ne y'o kɛ k'o dama kɛ hakɛ t'a la mɔgɔ jigi latigɛlen a yɛrɛ la ka fisa ne y'o dama wuli k'o jɔ a sen kan ne de y'o fɔ n ko saya bana o de tɛ furakɛ sinon ala bɛ se ka ni na jarabi ni bana o bana ye dugukolo sanfɛ ne Abu Larabi b'a wuli ka bɔ i la pewu fa ye n kalan transfert la o de kama ne b'a fɔ ko ne bɛ ka ɲɛnɛ n bɛ ka kɔ ne kɛra ɲɛnɛ de wa n bɛ ka kɔ n y'o de fɔ a ye depuis a ma taa da parce que dɔn ninnu a y'an kalan la théorique ni pratique la i bɛ fɛn dɔ kalan i t'a kɛcogo dɔn mais an kalanna wa n b'a kɛcogo yɛrɛ yɛrɛ dɔn dunya fan tan naani bɛɛ fɔ la ne bɛ sen jamana kan siga t'a la an bɛ dugawu kɛ ala ka yen fisaya a ma di yan ye abu halisa an bɛ turaku kɔnɔ adama adama ye garijɛgɛ so ye adama bɛ ci cogo di
bon adama yɛrɛ ye turabuden i da sera an ka turabuden ma ne ka turabuden kanunen ye adama ye cɛ adama ye turabuden turabuden min n'a bɛ ci kelen fila fila wɛrɛ fila adama ye kuru wolonwula ye a dalen bɛ turabuso filanan na o bɛ kɔnɔntɔn d'i ma adama ye kuru wolonwula ye a kunkolo kelen ye o fila de ye n'i y'o fila fara wolonwula kan o ye kɔnɔntɔn ye o kɔnɔntɔn fila o bɔ tan ni seegin o de ye hayu ye an daba masa ka ɲɛnɛmaya banbali o de bɔ ni adama ye n'i bɛ fɛ ka garisɛgɛ teliman teliman sɔrɔ adama na sisan walima ka nafolo sɔrɔ tile bɔ n'a bin cɛ adama na i bɛ tigakisɛ de ɲini n'i ye tigakisɛ sɔrɔ tigakisɛ den bi naani ni duuru o tigakisɛ den bi naani ni duuru i bɛ adama sɛbɛn siɲɛ bi naani ni duuru ka tigakisɛ i bɛ ka tigakisɛ ɲimi i bɛ ka adama bi naani ni duuru nasi min a kan i bɛ k'a ɲimi i bɛ k'a kɛ de n'i tilala pewu sɔgɔmada fɛ O tile tɛ bin fiyewu fo Ala ka nafolo sɔrɔ dɔ cun i kan i sigilen tɛ ni min ye, ee mais hadama, o bɛ nafolo di mɔgɔ ma tile bɔ n'a bin cɛ i komi kira tɔgɔ 201 hadama ka farin kojugu n'i bɛ hadama dɔn n'i dɔnnen tɛ i bɛ dɔn n'i ye hadama kanu ka hadama kɛ ni fɛn t'i bolo i bɛ fɛn sɔrɔ ni banajugu b'i la a bɛ banajugu bɔ i la n'i bɛ kɔfɛ i bɛ bɔ kɔfɛ i bɛ bila ɲɛfɛ diɲɛ nɔɔrɔ yɛrɛ de bɛ hadama kɔnɔ parce que tuma min na ne ye hadama kanu ka kɛ hadama fɛ ne ye fɛn dɔ sɔrɔ ne fa m'o sɔrɔ fa ko ye mun ye o de ye jaman ye i b'a mɛn sanumugu bɛ kɛ nasi la warijɛmugu bɛ kɛ nasi la mais i bɛ mɛn i m'a mɛn ko jaman mugu bɛ kɛ nasi la ne ye jaman bololaba k'a sɔrɔ a valeur bɛ taa million kɛmɛ million bi saba la awɔ ne ni jaman ye ɲɔgɔn ye ɲɛnama den ye ɲɛnama ye abu fayida di turabu la an kanubaga n'an filɛbaga e fɛ n k'a d'u ma jumɛn kan a kɛ adama ye n b'a dɔn k'a kɛ turabu e bɛ hami jumɛn fɛ gɛlɛya wa faantanya wa ou bien garisɛgɛ ko wa ou bien baara yɛrɛ an ka kɛ garijɛgɛ ko sunkalo an bɛ seli musaka i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ fɛ ka garisɛgɛ sɔrɔ sisan an bɛ sunkalo la sunkalo daminɛtɔ filɛ i ye sunkalo daminɛ ni tɔɔrɔ ye i ma sɔrɔ fosi kɛ

N'i ye nin adama in kɛ ala bɛ sɔrɔ dɔ d'i ma sunkalo tɔɔrɔya n'a degun b'i kan i ka pɔsi kɔnɔna na o bɛ wuli ka bɔ yen pewu o yɛrɛ tɛmɛnen kɔ i yɛrɛ ka san hɛrɛ a bɛ n'a la i bɛ kelen kɛ buwati kɔnɔ bitɔn ou bien buteli ni ne bɛ n ta kɛ boli bara de kɔnɔ bolen bara n'i y'o jo ka furu n'a fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ adama kɛmɛ ni bi naani o nasi tila kelen i b'a k'o kɔnɔ k'a datugu k'a siri ka kɛ ke ka taa siri yiri la kungo kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ cɛkɔrɔbaw de tun b'a kɛ ten n'i magala a la kara b'i la nɛri b'i la siga t'o la parce que garisɛgɛ gɛlɛya ni tɔɔrɔ min b'i sɔrɔ o ye transféré a tigi fɛ nasi tɔ tila kelen i b'o kɛ ka misi sinbara tobi i b'o dun o de ye garisɛgɛ o kɔfɛ i bɛ tila ka o adama kelen i b'a sɛbɛn papiye sanfɛ kɛmɛ ni bi naani ni naani o sɛbɛnnen k'o to k'o bila i kun n'i ye nin kɛ i b'i disi gosi cɛw bɛ kasi yɔrɔ min na k'a ka kalan i b'i disi gosi k'a sumalen de k'a baga bɛ suma tan ni fila yɛrɛ la adama de bɛ ten ne yɛrɛ bɛ nin kɛ o de kosɔn n'i da sunɔgɔ la n'i wulila dɔrɔn i daji fɔlɔ o ta i ka adama kelen pe c'i tɛgɛ la k'a jɔsi jɔsi k'a mun ɲɛda la hali ni ɲɛda golo wulila o don ala b'i sɔn adama adama n'i b'a fɛ ka cɛw dan bɛɛ ka kabakoya i la k'i ka ɲɛnamaya kɛra dabari banko ye minnu sigilen tun don n'a ye k'e bɛ réussi minnu sigilen tɛ n'a ye k'e bɛ réussi n'i bɛ nin adama in kɛ i bɛ nin adama in a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn mɛ n b'a fɔ Parce que n fa lalabi a ma kali sinɔn ne tun bɛ kali dɔ kɛ nin adama in kan n'i ye nin adama in kɛ i bɛ ala ka masaya ye ɲɛ la diɲɛ hɛrɛ sɔrɔli la nin adama in nɔnsi de bɛ kɛ ni ɲɔgɔn i bɛ nɔnsi in nɔnsi mɔso k'a si o mugu i b'o k'a daba la i bɛ adama sɛbɛn kɛmɛ duuru ani tan fila n'i ye adama sɛbɛn kɛmɛ duuru ni tan fila o nasi i b'a k'i koliji la k'i jɔ fɛn dɔ sanfɛ k'i ko a la siɲɛ wolowula n'i ko a la siɲɛ wolowula n'a ka d'i ye fɔ ko ala tɛ yen dɛ ala b'i sɔn lahara jɔ don ala bɛ min k'i la ne t'o dɔn mɛ diɲɛ kɔnɔ ala b'i sago d'i ma diɲɛ sɔrɔ la mɛ i bɛ se k'i jɔ hali yiri sanfɛ ka ko fɛn dɔ sanfɛ dɔrɔn a tɛ ko duguma kɔ bɛɛ b'i jɔ a sanfɛ dɔrɔn ka ji bɔn i kan ko ko joli ko wolonwula ko wolonwula
A b'u ka tile nimo ye katoren katosen katosen katosen walima b'a wele sonsan n sɛ o ye kalan walima sonsan kato2sen2sen a arabi halisa a ma tila ɲɔgɔn na jiri an kana jiri la e fɛ an ka kuma jiri jumɛn pa que n fa labi ko tuma min na an bɛ taama ka taa yiri kalan kungo kɔnɔ ko ne ye diɲɛ yiriw ta k'a lajɛ k'a bɛ bɔ ni yiri gurupu saba yiri gurupu fɔlɔ o de ye yiri ŋɔnimaw yiri min bɛ ni dɔ kisi ni dɔ tɔɔrɔ ma yiri fumaw de ye yiri min bɛ banajugu sama ka bɔ hadamaden fari la ka kɛnɛya d'i ma yiri gurupu sabanan o de ye yiri biɲɛjimaw ye e fɛ an ka kuma jumɛn kan an ka kɛ gunjɛ ye o diɲɛ o diɲɛ yiri fɔlɔ ye

I bɛ gunjɛ dili de bɔ n'i ye gunjɛ dili bɔ i b'a bɔgɔ fara siyɛn ka bɔ a la surtout cɛya bana bɛ mɔgɔ min na impuissance sexuelle i bɛ gunjɛ dili bɔ k'a suma ni bolokɔniden saba n'i y'a suma ni bolokɔniden saba ye k'a don i da k'a ɲimi ka ɲi kɔnɔ ye k'a ji kunun terikɛ n'i da don diɲɛ fɛn min na ko in bɛ kɛ wa tɔɔrɔjugu n'o ye banajugu min b'i la a b'o wuli ka bɔ i la pewu gunjɛ dili gunjɛ ye yiri ye yiri min n'a bɛ den fila kɛ den cɛman ni den musoman a den musoman o de ye den bulubulu min bɛ k'a la ni fɛn ɲɛnamaw bɛ k'o kɔnɔ den cɛman ye janmanjannin siman jɛman nin n'i b'a fɛ ka nafolo sɔrɔ den cɛman in i b'o caman de bɔ k'u kɛ kolon kɔnɔ k'o susu turabu sira kan so de kalala k'o sɛbɛn kɛmɛ tan naani n'i y'o sɛbɛn kɛmɛ ni tan naani i b'o nasi kɛ k'a ɲagami ka barakante k'a la n'i y'a kɛ tasuma la fo ni ala banna a sisi ka bɔ sinon ni ala sɔnna a sisi ka bɔ yɔrɔ bɛɛ ala bɛ dɔ bila a bɛ n'i sɔn hali n'i y'i ka da sɔgɔ dɔ bɛ da kɔnkɔn k'i weele k'i sɔn gunjɛ den filanan N'o bɛ garisɛgɛ di mɔgɔ ma o de ye musoman i b'o susu n'i y'o susu turabu garisɛgɛso de ye ha adama i b'a sɛbɛn kɛmɛ ni tan kelen ka safunɛ kalite wolonwula ɲini min ni min tɛ kelen k'a don kolon kɔnɔ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a furuki ni ɲɔgɔn ye n'i y'i ko a la diɲɛ don o don nɔgɔ bɛ b'i la wa ala bɛ garisɛgɛ dɔ don i la i sigilen tɛ ni min ye ne abudulayi b'a dɔn ta ne bɛ cɛmannin dilan jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan parce que ne yaalala yaala yɔrɔ caman ɲɛnama de ye ɲɛnama ye abu o tɛmɛnen kɔ a la cɛ bi saba o ye dɔ cɛ bi saba la
o de ye transfert ye kɛ ne b'a f'i ye ko ni bana di bɛɛ dɛsɛra bana min na ne bɛ bana ta ka bɔ i la k'a bila cɛ bi saba la k'a bɔ cɛ bi saba la k'a bila yiri la yiri bɛ sa banabaatɔ bɛ kɛnɛya i b'a mɛn de i t'a ye ni lalabi ya tɛ n y'a kɛ mɔgɔ caman ye Ne bɛ fatanya jugu ala tɛ fatanya fɛ fiye fiye fiye k'a sama ka bɔ k'a bila cɛ la ka bɔ cɛ la ka bila bamanan bagan bɛ sa i ka fatan to i bɛ na furu sɔrɔ h i bɛ waati hali n'aw ka kabila bɛɛ bɛ kɔfɛ ko yɔrɔ kabila dɔw bɛ mɔgɔ si tɛ miiri sigilen don a a bɛ fa ne bɛ se ka taaraz fɛrɛɛrɛ tun ye k'u bɛɛ kɛ fɛn tarawele cɛ saba de ne bɛ cɛ saba dɔn min ye baara k'a la yɛrɛ yɛrɛ de, cɛ bi saba ka kabako ne b'a dɔn parce que mɔgɔ tɛ fɛn dɔn f'i k'a pratiquer k'a la dɛ, siga t'a la, hali pour que i ka mobili boli ou bien ka moto boli ou bien ka nɛgɛso vitesse dan dɔn f'i k'a boli, unhun, donc cɛ bi saba ka baara kɛ n'o ye ne b'a dɔn, unhun, an b'an ka émission sabu kɔnɔ n b'a ɲini aw fɛ a bɛ don a y'a partager an bɛ jɔn de fɛ yen bi Larabi denkɛ n'o ye Abu Larabi ye

ka ɲɛnamaya la pewu o dilancogo yɛrɛ t'a la bilen fiyewu fiyewu fiyewu fiyewu i bɛ gele gele fara gele furabulu n'i y'o ɲini i b'o fara ɲɔgɔn kan k'a don daga kɔnɔ k'a tobi k'a mɔ k'i ko a la i bɛ sirijugu tigɛ a bɛ garisɛgɛko gɛlɛya ban a bɛ dabalijugu wuli ka bɔ i la pewu gele siya joli
gele fara a fara saba a fara naani i bɛ kɔlɔn dɔgɔkun ku wolonwula kɔnɔ
nin diyara ye nin bɛnna ma a i ka dakɔrɔ laban o de ka wele da kɛ ne denmisɛnnin ka ɲɔgɔn si denmisɛnnin bɛɛ wele farafinna kɔntfin kɔntan yɛrɛ kɔntan zti kɔntan mi mɛ kɔntan oceani k'u bɛɛ wele ka na lalabi dɔnni ma u ka n'u tɔgɔ sɛbɛn waa kelen kɛmɛ saba tan kelen tɔgɔ sɛbɛn kɔfɛ u ka kalan kɛ ka dɔnni dɔn n'i ma kalan bi bi a bɛ ka d'i ma fu la n'i ma kalan bi sini n'i ma k'a dɔnbaga i b'i bolo don i da k'a kin parce que bolo bɛ bɔ bɔrɔw fɛ i bɛ nimisa i denw ni mɔdenw cɛma Ala ka ne n'u bɛɛ kisi
Abu an bɛ sɔrɔdasi fanga la weleweleba jumɛn de b'i da pour que an ka transport ko la dɛmɛ ne bɛ dugawu dɔrɔn de k'u ye weleweleba da tɛ ne bolo anw ta b'an ni population jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an taa ni ala ka dugawu ala k'an n'u dɛmɛ ala k'an n'u kisi n' ala sɔnna